moni nonse ndabweranso ine bambo ali ndi phunziro lina phunziro namba 8 mulungu apambananso kachikenanso lero tiphunzira kuti mulungu akapambana ndife opambana vesi lathu loloweza ndi masalimo 23 vesi yake ya 6 inde ukoma ndi chifundo zidzanditsata masiku onse a moyo wanga ndipo ndidzakhala m'nyumba ya yehova masiku onse ndapambana ndawina ndine Maiko adafuula ndapeza mapointsi onse azinzake osewera nawo adakwiya nthawi ya break nayo idali itangotha idali nthawi yoti ayambe kuphunzira phunziro la baibulo naye nkhani yomwe adaphunzira kodi mukuganiza kuti Maiko adaphunzira chiyani davide ndi asilikali ake 600 adachoka mu mzinda wa zikilaga kuti akathandize akisi mfumu ya afilisti kumenya nkhondo koma akalonga a afilisti sanalole kuti davide ndi anthu ake amuthandize pachifukwa chimenechi iye amayenera kubwerera ku zikilaga ndi asilikali ake zikilaga akuonekera chapatali amuna aja anali odabwa ataona utsi wambiri ukupita kumwamba nthawi yomwe iwo adachoka Aamaleki adachita nkhondo ndi kuotcha mzinda wawo akazi awo ana awo ndi ng'ombe zawo zonse zidatengedwa chomwe chidatsala chidali utsi ndi phulusa
ili ndi vuto lako davide amunawo adamuimba mlandu mukadasiyako asilikali ena kuno kuti azisamalira mabanja athu davide nayenso anali okhumudwa ena pa banja lake adatengedwa nawo limodzi tsopanonso amunawo amamuimba mlandu nanga amayenera kutani linga loyamba la davide lidali kutembenukira kwa mulungu amadziwa kuti mulungu amuonetsa choti achite Bweretsani efodi.
adauza abyatara wansembeyo Kodi tiwalondole Aamaleki? davide adafunsa mulungu Kodi tidzawapeza ndi kulanditsa mabanja athu? efodiyo anali nayo miyala ya mtengo wapatali iwiri wansembe akafunsa funso kwa mulungu mwala umodzi umayaka ngati yankho lidali inde ndipo izi ndi zomwe zidachitika pita wansembe adatero udzawapeza ndi kulanditsa zonse ndipo davide ndi asilikali ake 600 adawuyamba ulendo wolondola Aamaleki koma atafika ku mtsinje wa besori adayima asilikali 200 adali atatopa kwambiri kuti apitirize ulendowo kotero davide adawasiya pompo kuti apume ndi kuyang'anira katundu patsogolo pang'ono davide ndi anyamata ake adapeza mwaigupto atagona adali kapolo wa mwamaleki iye adasiyidwa chifukwa chodwala adali ofoka chifukwa cha njala ndi ludzu davide ndi anthu ake adampasa madzi ndi chakudya kenaka adampempha mwamunayo kuti awathandize kupeza amaleki mwaiguptoyo adamulondola davide ku msasa wa amaleki ali chapatali pang'ono iwo ankaona amaleki akudya ndi kumwa akusangalala kuti apambana davide ndi asilikali ake adamenya nkhondo amaleki kuyambira madzulo nkhondoyo idatenga usiku wonse komanso tsiku losatira pakutha pa nkhondo amaleki adagonjetsedwa amuna 400 okha ndi omwe adathawa pa ngamira zawo davide ndi asilikali ake adapulumutsa chilichonse ndi aliyense amene adatengedwa ku zikilagi davide ndi asilikaliwo adatenga mabanja awo chuma chawo ndi ziweto zawo adasonkhanitsa chilichonse chomwe adalanda kwa amaleki ndipo adawuyamba ulendo wautali wobwerera kwawo atayandikira kamtsinje ka besori amuna 200 omwe adasala aja adatulukira kudzawachingamira koma asilikali ena a davide omwe adakamenya nawo nkhondo sadakondwe kuona anzawo omwe ankapuma aja tidzawabwezera amunawo akazi awo ndi ana iwo adadandaula zokhazo basi sanatithandize kupambana chifukwa chake sakuyenera kugalidwa nawo katundu tadikirani adatero davide ndani wapambana nkhondoyi sitinapambane ambuye ndiye wapambana ndiye watipasa chigonjetsochi iye adatiteteza kotero tonse tidzagawana chimodzimodzi uwu ndi uthenga wabwino wa chisomo cha mulungu mulungu akapambana nkhondo